Ayambatu kunyanyala tsopano ku parliament ma MP a chipani cha mcp akuti tiyeni tipite panja tiyeni muuzeni mtsogoleri wa zipani zotsutsa bomayo tituluke basi tisapange nawonso ma meeting iyayi sangamamange ndekuti basi kumanga anzathu choncho iyayi ee basi tisakhalemoso mmenemo Eee pa chi building panso tisakhaleponso yayi. Kuopatu kuti mwina mwake angatapidwensotu. Ayi kumakambatu ngati nkhani zopeka nde tatiyeni tionere ka video aka pang'ono kenako tipitiriza nkhani yathuyi kuti kodi zikuchitika ndi zotani kumeneko. Hey, take it, Kabanja. Mose, you need a book. You need a book. chabwino mmene tamvera pamenepo oyankhulayotu nde ndi baba malondera akuti tamuuzani tamuuzani mtsogoleri wa zipani zotsutsa bomayo atulukemo mmenemomo e basi tipanga nawonso mamiting basi etiti tizipita panja basi tikakhale apo mwinanso tingotulukanso mu chi building ichinso tizipita ndithu ayi kumadabwa zoti zikukhala bwanji kodi nkhanitu ndi ya sosten gwengwe komanso i think samu kawale kumangidwa kwa magaye amenewawa nde inu lerolitu kunali ma meeting kuli ma meeting i think tinene choncho Mamiting a makomiti okwana 5. Paja mumadziwa ku Parliament kuja kumakhala ma Parliamentary Committee ndiye amakhala akukambirana. Yoyang'anira za zaulimi, yoyang'anira zachitetezo, yoyang'anira za budget mmene imayendera, mmenemo. Ndiye mumayenera mukhale aphungu onse a zipani zonse ndithu cholinga chonena kuti no ziganizo zija zikamakapangidwa kumeneko zizipangidwa ndiye kuti zili balanced, chipani china chilichonse chikakhala kuti chinali ndi mawu. Ndi Parliament Committee yoyang'anira za Budget, imeneyo imayeneranso ikumane nawo leroli ngati imodzi mwa ma, mwa ma kom, komiti amene timanena 5 aja, ndipo mtsogoleri wake ndi ndani? Ndi Sosten Gwengwe paja tinafotokozanso mu video ija. Sosten Gwengwe nde Chairman wa komiti imeneyoyo. Nde ndi funso lomati kodi meeting imeneyo ichitika bwanji? pamene nde kuti chairman wake ndi zoti ali mu chirokosi chifukwa chairman ntchito yake ndikupanga chair meeting yo eya kuitsogolera bwinobwino nde ichitika bwanji pamenepa papangitsatu zonena kuti tsopano ma mp a chipani cha mcp amenewawa amene ali m'makomiti osiyanasiyana ena aja Ayambano tsopano kupanga boyikoti ndithudi akuti kunyanyalatu kumeneko kupanga strike iyayi ifetu basi sitikhala nawoso mma meeting mo asiyeni amenewowo pokhapokha kaya kaya kaya akuona ngati kaya akapanga choncho ndekuti Sosten Gwengwe atulusidwa kaya zikhala motani komatu pamenepo tinatha kuonapo ndekuti a Baba Malondera amenewo panali achina Mkaka pali Ulemu Msungama wa kwathu ku 23 uku Pali fans pamenepopo ndithu I think mwaona mmene alili. Nde akuti amuitanetu leader of opposition, mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament yemwe ali Simplex Chithyola Banda. I think iyeyo nde wakakamira mkatimo ine sindutuluka nawo yayi. Mfuna cholinga chonena kuti basi andiona kuti ndikuukira cholinga no basi anditape. Hey, ya, ya, ya. mantha amwene mantha mmangoziwiratu ya koma nkhani ndi imeneyo zochitika ku parliament ndi zimenezo zingopatsabe funso apa lomwe tinapereka kale poyamba paja kodi no inuyo a Baba Malondera ndi anzanu achina Mkakawa achina Msungama mukakhala pasi ndikumanena zonena kuti iyayi titipange boyikoti sitikakhala nawo mamiting amenewo mukuti ise zonena kuti no Kaujeni kanuko, ka strike kanuko kapangisa zonena kuti no uyuyu nde kuti Sosten Gwengwe atulutsidwe? Zosathekatu zimenezo. Ndi khoti lomwe limapereka ma belo, inuyo simungapange force khoti kuti lipereke belo chifukwa choti basi no likapandopanga choncho inuyo nde kuti meeting sichitika chani? Komanso what you are doing is wrong. I think zimene mukupangazi ndi zolakwika inuyo, achina Baba Malondera, achina Mkaka mupanga zinthu zolakwika chifukwa chani?

Mukaasula lero ndekuti muzingopangisa zonoti even zizichedwesa no nkumano wa ku parliament kuti uziyamba zomwe ndizosafunikira ku dziko. Mistake yaikulu ma guy akupanga mistake yaikulu. Amene akakhale mma meeting imenemo akakambirane mmenemo chifukwa mmenemo muli zinthu zokhuzana ndi Malawi osati zinthu zokhuzana ndi DPP kapena zinthu zokhuzana ndi MCP. Apanga mistake kwambiri. Koma apapa nde kuti ndikupanga no chipani kuti no chikhale no kumayambiliro. Timakhala tikumanena kuti no Malawi should come first, Malawi azibwera kumayambiliro, za ndalezi pambuyo. Kunena kuti zipani zibwere pambuyo chifukwa ine nsanakhale wa MCP, ine nsanakhale wa AFORD, ine nsanakhale wa PP kaya ndi wa UDF kaya ndi wa DPP, ndisanakhale wa chipaniyo choyambilira ndinakhala kaye Mmalawi. Mwayiona? Nde ndine Mmalawi koyamba. Tatiyeni tipangeni zoti Malawi apange koma izizi nzosathandiza izizi. Izizi nde nzosathandiza. Shortly chaposachedwa pompano ndikhala ndikupatsani nkhani chifukwa madolo aja a Platform for Investigative Journalism atulusa nkhani yokhuzana akhala ngati ndi azina azina Sosten Gwengwe anthu amene amangidwa achina Sam Kawale ndi nkhani yawo ija ayiphedula nde paja iwo aja amachita kafukufukutu nde ndikufunabe ndi study bwinobwino yonse kuti no ndikupatseninsoni nde kuti ndi clear picture apolisi sanatuluse komano awa a PIJ ayiphedula ndithudi eh kuli zinthutu kumeneko zachinyengo zina zake I think za deep kwambiri nde Ndikhala ndikupatsani. Ngati ndingapezenso ma screenshot kumeneko ndikhala ndikumakupatsani ma screenshot nde kuti a maumboni amene angatulutsidwe ndi a PIJ amenewa ndikapita ku website yawo kukawerenga nkhaniyo bwinobwino. Komano nkhani yake ndi imeneyi, akutitu akupanga awawa nde kuti no ma demo mwa njira ina yakedi kuti basi ifeyo nde sitikalowa nawo mma meeting amenewowo chanichani simungamamange anthu athu ife kumangokhala chete aah. Ayi ndithu. Leroli tingokamba zoti pali chiyembekezo chonena kuti I think Sosten Gwengwe akho akhoza kukalowa mwina mu court nanga si nde kuti 48 hours ikhala ikumatha leroli akho akha akalowa mu court akamve bwinobwino nkhani zake kuti ndi zotani komano mongokutsinani khutu ndanena kuti ndikuphe ndiyiphedula bwinobwino imeneyoyo mu ndikakaipanga study bwinobwino mongokutsinani khutu zikumvekatu kunena kuti kha ngati anthu atatu amenewawa ndi zoti zikuwakhudza iya ngati, ngati mlandu wake ndi umodzi ndithu. zikumveka ngati choncho eti, ti- titsimikiza komano i- izizi mungodziwa eh, izi izi ndi zakumbali zongonong'onezana zikumveka kuti anthu anthu amenewawa ya atatu as- a- a- a Sosten Gwengwe ndikuti a- a Sam Kawale ndikudzabwera zokhala ngati amayi aja a Colleen Zamba zokhala ngati kuti khala ngati mlandu wake ndi umodzi nchifukwa chake apezeka kuti atapidwanso pachani pakamodzi koma toti titsimikiza twe tikabwera ya i- iyo inali yolina kuti ija timangoti ti- ti- tingopanga blanji kungokutsinani khutu so uh, so soon tikhala tikukupatsani nkhani imeneyo inu mukuiona bwanji imene zimene akupanga ma guy amenewa kodi ndi zolongosoka awawa akupanga boycott ma meeting wa kodi ndi zinthu zothandiza dziko kapena mwina mukuona ngati i think akulakwitsa Kaya inu mutiuza maganizo anu mu comment section momwemuja timati muzilemekezanso maganizo anzathu akutitu.